Bi an bɛ juma la n'o bɛnna septembre kalo tile mugan ani segin san ba fila ni tan ani segin an b'a kɛ diɲɛ yɔrɔ an b'a fɔ aw bisimila Énergie télévision ale ka farikoloɲɛnajɛ kɛnɛ kan n'an b'a fɔ a ma Énergie sport Bi an bɛna kuma bakuruba kelen kɛrɛnkɛrɛn la min ye comité normalisation n'o ye mali farikoloɲɛnajɛ comité transitoire ye olu ye bɛ baara min na fo ka se sisan na n'i y'a baara ta a kan ka kuncɛ min ye fédération malienne de football ale bureau fédéral o élection na bon fo ka se bi la an bɛ se k'a fɔ an ma a dati dɔn an sigilen filɛ kɛnɛ min kan fo o yɔrɔ la N'i y'a ta k'a lajɛ sisan janvier kalo tile tan san ba fila ni tan ni segin fifa olu y'a décidé ka comité normalisation k'o sigi mali balontan kunna crise nin maa tɛ a fɔ maa ye bilen o ko o tɛmɛnen kɔfɛ o sigira kalo naani o de kama kalo naani kɔnɔ o kun kan ka baara min kɛ o de filɛ nin ye ka fɛn min ye déléguéw maa minnu n'olu kan ka taa sugantili kɛ n'o ye fédération malienne de football a ɲɛmaasigi la ka olu suganti ka olu yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin de ka kan donc mun ye ligiw fo ka taa se kulɔbuw euh, ma donc o baara o y'o o baaraw kɛ fo ka taa se textiw ka olu kalan ka texte kuraw k'a lajɛ mun ni fifa yɛrɛ ka sariyaw n'olu bɛ taa ka o textiw ka olu labɛn kura ye mun ye euh, mun ye ka affaire courante ye n'o ye fédération yɛrɛ ka baaraw ka o baaraw fɛnɛ k'o sɛbɛntiya mun ye secrétariat général o kɔnɔna la donc baaramisɛnninw ka ca donc n'o a fɔ a ma affaire courantew ani n y'a fɔ cogo min na mun ye fédération malienne de football ale ka assemblée générale élective ka o labɛn o kɔfɛ sa o kalo naani an bɛ se k'a fɔ o minɛn san nin na avril kalo tile bi saba san ba fila ni tan ni segin o fifa kelen u ye kalo wɔɔrɔ di fɛn min ye comité normalisation ma kura ye donc kalo naani kɔfɛ kalo wɔɔrɔ faral'u kunna o kalo wɔɔrɔ in fɛnɛ faral'u kunna sa o o kurun bɛ se si na ni ala sɔnna a ma octobre nata o tile bi saba ani kelen donc yan n'o minɛ san ni cɛ normalement u kan ka assemblée générale n'o fédération sigi u kan k' o labɛn nka mun ye u ka ɲɛmaa ye sa n'o ye madame Daw Fatumata Gindo ale ye laseli dɔ k'a kan a bɛ ɲini ka kalo kelen bɔɲɔgɔnko bɔ u bɛ yɔrɔ min na sisan a yɛrɛ kumana o kan donc an ka jɛ an k'ale ka laseli an k'o lajɛ fɔlɔ yanni an ka se an ka maa welelenw olu ma min ye assemblée yɛrɛ ye an kɔni ka laɲini ye min ye octobre kalo tile tan laban assemblée ka se ka kɛ o kɔnɔ o y'an ka laɲini fɔlɔ ye laɲini filanan an bɛ se ka a fɔ normalisation wagati la k'i bɛ eh, texte bɛ min fɔ kalo saba i k'o de kɛ yanni assemblée ka kɛ ni appel à candidature kɛ k'a fɔ ko candidat bɔ na papier kalo saba ka d' u ma pour que assemblée ka kɛ An tɛ se k'o kɛ an ka période de normalisation ninnu kɔnɔ, o de y'a to an ye assemblée fɛn o fɛn kɛ Bamakɔ o, Segu o, olu ma respecter parce que o ye normalisation in yɔrɔ ye, an kɔni ka laɲini ye a mana dɔgɔya cogo o cogo kalo kelen ka se ka di mɔgɔw ma pour que appel à candidature ni assemblée cɛ o ka se ka kɛ, an kɔni b'a fɛ k'a kɛ octobre kalo tile tan laban n'an y'o date n'o date fixera an b'a jateminɛ donc appel ka kɛ tuma jumɛn pour que au moins kalo kelen ka di mɔgɔw ma o de ye an ka laɲini pour que ka baara nin kuncɛ maintenant komi assemblée biroba assemblée sigi don fo FIFA ka na FIFA bɛ na a bɛ se ka kɛ CAF yɛrɛ fana bɛ na o de y'a to an tɛ se ka date jɔnjɔn fɔ ko nin y'an ka date ye bi an y'aw wele ka nin date ninnu nin wagati ninnu fɔ aw ye dɔgɔkun wɛrɛ an bɛna o lɛtiri de ci

walasa ka kuma o kan aw kinin fɛ mun ye Bakari Sako ale ye union nationale des footballeurs en activité du Mali ale y'o secrétaire général ye Bakari Sako i ni ɲankuma an y'i wele i nana an ka wele jaabi a diyara an ye donc maintenant aw numan fɛ aw minnu bɛ k'an lajɛ sisan Musa Jara ale ye kunnafonidila ye énergie télévision na Musa i ni ɲankuma Tangara n b'i fo n bɛ an filɛbaw bɛɛ lajɛlen fo nin waati na maa welelen filanan n b'ale fana fo dan tɛ foli min na O diyara an ye an bɛ a ɲini sa mun ye maa minnu bɛ k'an lajɛ nin wagati la sa k'a fɔ siga t'a la Mali balontan bɛɛ b'a kalama k'a fɔ a tɛ dabolo ɲuman kan nin wagati la ɲininkali fɔlɔfɔlɔ ye mun ye Bakari Sako o bɛ sɛmɛ e la yalima maa bɛ se k'a fɔ ko CONOR ko danger don Mali balontan ma wa
yawwa yanni ka kuma daminɛ fɔlɔ n b'i fo eh, foli kɛrɛnkɛrɛnnen la parce que nin émission in n'i y'a ye i ye nin an inviter ka na bi nin émission in na ça prouve que eh, Mali balontan aw journalistes aw b'a fɛ ka issue ka sɔrɔ a la ka kunnafoni jɔnjɔn di eh, mɔgɔw ma CONOR ka nin fɛn in kɔnɔna la eh, ne hakilina na ee CONOR nalen u ye a essayer ka baara fɔlɔ minnu kɛ o ye ka ligue minnu problème bɛ ligue minnu na u ye olu sigi k'olu kurakuraya pour que don nataw la élection ka kan ka se ka kɛ. o ligue ninnu na ee u sigitɔla problème yirala a dɔw la ee notamment la ligue de Ségou problème tun b'o la mais u sera k'u bɛɛ gérer alhamudulila an bɛ se k'a fɔ bi an bɛ yɔrɔ min na u sera ka tension baisser o côté la maintenant an kɔni an sigilen bɛ k'u lajɛ dunan nata la u ka se ka asa se cogo min na pur que bɔn ka se k' yɛrɛ sɔrɔ mali la yan da mɛ namusa jara an bɛ ye ɲininkakali kelen sɛ la eseke e yɛrɛ bolo kɔnɔ mali bɔntan ma e masa fo danse don wa u ye taara i n'a fɔi y'a fɔ cogoya min na an bɛ se k'a fɔ dabɔ ko depi a sigi ko kuma bɛ fɔ waati min a fɔra ko sen nise pur fu mali ye Parce que dɛsɛ de y'a to a ko taara ka sigi sen kan parce que dɛsɛlen bɛ don fɛn dɔw la i yɛrɛ se ma ko tɛ hali n'a y'a sɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ fɛn don fɛn min ni gɛlɛyabaw bɛ sɔrɔ a kɔnɔ donc le CONOR déjà c'est un échec pour le football malien donc maintenant baara minnu kalifara comité de normalisation na an y'a ye k'a fɔ wagati kunfɔlɔ minnu dira u ma k'a fɔ u ka se ka baara kɛ parce que munumunu t'a da fɛ a yirala k'a fɔ u kan ka baara minnu kɛ a bɛɛ lajɛlen bugunnatigɛ kɛra sɛbɛnfura sanfɛ ka na di u ma donc maintenant anw ka jate la a tun bɛ se ka k'a wagati la parce que euh, FIFA a ye jateminɛ kɛ o bɛɛ la yanni ka to u ka euh, wagati kofɔlenw di a kan ka ban ka bɛn nin wagati ninnu kɔnɔna ma donc maintenant euh, an bɛ se k'a fɔ CONOR yɛrɛ fana ye kalo saba kalo naani FIFA k'a sɔrɔ u ma se ka baara foyi foyi ta k'u sigi sen kan parce que pendant les trois premiers mois le CONOR était presque inexistant u ma se ka action foyi ta ka sigi sen kan ko mɔgɔ bɛ se ka kala turu eh, min na mandat bankuma selen na tuma min na u sɔrɔla ka eh, baaraw daminɛ bɛɛ tun b'a dɔn k'a fɔ eh, mandat tun tɛ se ka u tɛna se k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ka bɛn wagati kofɔlen kelen ninnu eh, kɔnɔna ma donc maintenant mɔgɔw bɛ ka siran jumɛn ɲɛ parce que eh, comité de normalisation n'i ye a ta k'a lajɛ a tɛ texte fan si la a tɛ sariya sɛbɛn si la donc maintenant n'a tɛ sariya sɛbɛn si la o kɔrɔ de k'a fɔ ko fɛn don fɛn min ni eh, fɛn balalen don donc fɛn balalen o kan ka teliya ka bɔ yen nɔ walasa mɔgɔw bɛ se ka segin ka na normalisation ma cogoya min na donc moi je pense que eh, CONOR a kɔni a b'a la ka taga cogo min na an bɛ wagati min na ko sisan eh, ne bolo ni an continuera tan a bɛ kɛ échec ye tuguni ka tɛmɛ a kan. ayiwa sago a bɔra ka CONOR présidente n'o ye madame dawu fatumata gindo i bɔra ka kɔrɔfɔ lamɛn sisan a kumana fɛn min ye u ye baara min kɛ. Donc tako fɔlɔ la a tun ye conférence dɔ kɛ mais comme tako filanan de bɛ intéresser n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛɛ bɛ taa wolo fɛn kelen de la ka comité légitime k'o sigi sen kan a kumana o min kan sisan a ka interview la e ka impression kɛra jumɛn ye i ye mun faamuya a ka discours kɔnɔ franchement Yakuba ne ka impression ye a ka an bɔra ka discours min lajɛ sisan Je pense que madame a ma se ka précision ba di mɔgɔ ma par rapport élection min kan ka kɛ parce que a ka interview la ko olu u ye mɔgɔw weele ka na u ye presse weele ka na ka nin kunnafoni fɔlɔ de da presse kan comme quoi olu bɛ na lettre ci ka taa FIFA la FIFA de bɛ don di or que an yɛrɛ ɲɛ b'a la olu ka mandat bɛ ban ka bɛn nin kalo in tile bisaba ni kelen ma n'a fɔra alisa ko olu kan ka f ci ka taa fifa la fifa k' bɛ se ka dati di ale yɛrɛ ma se ka dati di p que e bɛ kɛ e sa kɛ min na fo ka fifa kun tuguni su panse a ma se ka peresiɔnba di mɔgɔ ma sutu a bɔra ka fɔ sisan ko a kan ka kɛ mɔgɔ kan fitturaura ma Avant les élections mais CONOR ka baara hukumu na olu tun kɛ u y'o ignorer n' hakili la mɔgɔ fila de bɛ kɛlɛ la nin ko sugu la i bɛ camp fila bɛɛ wele yanni ka bɔ ka kuma ta bon an b'a fɛ ka élection kɛ nin taabolo la parce que ni kɛlɛ mɔgɔ fila cɛ jamana ɲagaminen don tellement bi an filɛ yɔrɔ min na surtout an ka balɔntan kunda i b'u wele i b' u sigi de bon an b'a fɛ ka taabolo ta an camp fila bɛɛ a bɛ baara kɛ ensuite a bɛ sɔrɔ ka bɔ k'a fɔ a bon ni kɛlɛma kɛ mɔgɔ fila min bɛ kɛlɛ la an fara ɲɔgɔn kan an réunila an ye kunla baara kɛ an bɛnna fɛn min kan a filɛ nin ye k'o exposer mais je pense que nin hukumu kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ madame yɛrɛ n'a ka bureau dɔrɔn de ye nin décision ta k'a bɔ a kɛra cogo o cogo a décision dɔ bɛna contester o diyagoya ye a bɛ contester e parce que mɔgɔ fila don ɲɔgɔn na mɛ n'u fila bɛɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ sike sa sera olu bɛ kɛ ko jɛlen ayiwa i bɔra ka bakari kuma lamɛn ya i fana ye kalan jumɛn bɔ perezti kɔnɛ perezti ka dikurun kɔnɔna la sabula a tumaumana asan wɛrɛ ka dati ka situ Mais a ma se ka a kumana ni nuance oui a kumana ni nuance parce que an bɛ se k'a fɔ n'i ko k'i bɛ kuma fɔ cogo yɛrɛ la an bɛ se k'a fɔ madame ma foyi de fɔ parce que an b'a la ka surunya waati min na o ye élection wagati de ye parce que a bɛ bɔ waati min na depuis a fɔra k'a ni kunnafonidila kan ka ɲɔgɔn an bɛ an tila k'a fɔ lala a bɛna don fɔ ko élection bɛ kɛ nin don parce que bɛɛ sigilen bɛ k'o don de kɔnɔ an bɛ waati min na ko sisan donc maintenant élection kɛli fana il y a des préalables baara dɔw kan ka kɛ fɔlɔ n ka to élection ka se ka kɛ mɛ an ɲɛ'a la k'a fɔ o baara ninnu ma se ka kɛ fɔlɔ pa n'i ye a ta lajɛ olu nana de pmalize la sicc i nana k'i bɛ fɛn min malize ni erekuru bɛ min na okuru bɛɛ bɛ nɔrɔmazc kelen de kɔnɔna na hali bi dɔnku si pansseke o yɛrɛurukuru ninnu tun kan ka ta ka bɔ ni nɔ joona na pour que solution bɛ se ka sɔrɔ a la parce qu'il faut pas que baara bannen kɔfɛla na tuguni kɔlɔlɔ wɛrɛ ka tila ka bɔ o kɔfɛla na tuguni donc moi je pense que fɛn eh, k'a fɔ ko eh, délégués ka identification a yirala k'a fɔ ko délégués bɛɛ lajɛlen dɔnnen don an bɛ wagati min na ko sisan oui euh, olu bolo délégués dɔnnen don mais jusque là anw t'a dɔn délégués ye jɔn ni jɔn ye o donc maintenant yala o délégués minnu bɛna ta o bɛna kɛ farikoloɲɛnajɛ sennantolaci acteurw ka déléguéw ye wa ɲininkali tomi bɛ parce que c'est vrai a fɔra ko aw nana cas exceptionnel la mission exceptionnelle de b'aw bolo mais aw ka kan ka to sariya kɔfɛ yɔrɔ dɔw kɔni na au moins parce que depuis CONOR bɛ sigi don min na Tangara n' ye a jɔrɔ daminɛ n ye jɔrɔ in fɔ n ye ɲininkali kɛ fan bɛɛ fɛ n ko yala c'est vrai c'est comité de normalisation ko yala sariya sɛbɛn jumɛn de bɛ nin nɔ CONOR fana ka kan ka baara kɛ ni minnu ye ni a man ka bɔ a kɔnɔ sɛbɛn hali nana de ka sɛbɛn sɛbɛn dɔw de kan ka fɔ a kan ka fɔ bon mɛ na ko aw fana ka ppiririti da yan n'aw tɛmɛna y'a bɔra sariya kɔnɔ n'aw tɛm yan ka bɔra sariya kɔnɔ mɛ ko fɛn fɛn mana kɔnɔ ja a b'a kɛ san kɔnte zate de fu u bɛ ko kɛ n'a fɔ a ka du cogo na mɔz pansseke fɛrɛma a tɛ se ka ɲɛnabɔ ten ten dɔw k'a fɔ ko esɔn bɛ se k'a la bɛn ka ban ka bɛn ni awtouru kalo tile bi saba ni kelen mɔzo pansseke a bɛ gɛlɛya pour ne pas dire que a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ pourquoi parce que madame ka eh, conférence de presse tɛmɛnen na a y'a fɔ clairement k'a fɔ ko sariya b'a fɔ eh, kalo saba yanni ka to élection ka kɛ eh, convocation ka kɛ donc maintenant convocation ma se ka kɛ a ko olu nana eh, wagati gɛlɛma de kɔnɔna na wa u nana u tɛna u m'a fɔ k'a fɔ u bɛna to eh, fédération texte yɛrɛ kɔ eh, kura ye nka cogo bɛɛ la u kɔni bɛna convocation kɛ kalo kelen yanni ka to eh, eh, eh, élection wagati ka se a dun ko eh, élection bɛ kɛ octobre kalo tile tan laban kɔnɔna na donc octobre kalo tile tan laban an bɛ se k'a fɔ o surunyana ka ban est ce que wagati ma se ten sa convocation ka se ka kɛ wagati ma se ten sa élection bɛ kɛ wagati min na o ka se ka dɔn parce que Konor ka mandat ban don fana tɛ élection labɛn don ye clairement i ko kuma b'a to n b'a d'i ma précisément voilà siga siga tɛ mun na an filɛ don min na i n'a fɔ bi ka bɔ bi la ka se le 31 ma tile 32 de tora, voila, donc tile 32 ale ko sisan kalo kelen bɛ di candidat ma u ka se k'u ka campagne kɛ, a ko a dɔgɔyalen ba yɛrɛ fana, a dɔgɔyalen ba, o b'a jira k'a daminɛ bi 0 heure la ka se sini ma n'a ye sini jɛ komi ale yɛrɛ bɔra délai fɔlɔ kɔnɔ o b'a jira élection a y'a yɛrɛ sɔsɔ voila, siga t'a la donc maintenant Bakari e yɛrɛ dalen don a la k'a fɔ Musa bɔra k'a fɔ sisan k'a bɛ gɛlɛya élection ka kɛ e yɛrɛ bolo kɔnɔri tan bɛ kɔnɔri bolo a bɛ se k'u pɛmɛ ka san gananie in n'a fɔ u ka misi yɛrɛ la kunbaba b'a a yamaruya cogo min na wa ee yakuba muso bɔra ka min fo sisan sɛti de ne b'a ka kuma sɔn ci la mara min kɛlɛki pa yɛrɛ sɔsɔ pa que e ko ko i bɛ a kɛ tile bisa alisajsu ka perez a y'a fɔ don ni bi cɛ sa e mɔnz sa e mɔn kɔnkanso ma taa alisa a y'a yɛrɛ sɔsɔ o la ensuite a ye kuma dɔ fɔ olu bɛ taa dati dɔ proposer FIFA la pour que ni FIFA FIFA olu fana b'u ka programme lajɛ pour que ka se ka ka dati dɔ di ale bɛ se ka na o di je pense que Musa min fɔ a ne hakilinata ça peut pas a se ka kɛ élection in k'a fɔ ko k'a kɛ octobre yanni octobre kalo tile bi saba ani ni kelen cɛ A se ka kɛ cogo si la il faut il faut que ɛɛ a ka revoir ensuite a ka revoir tuguni et a ye min fɔ il n'a qu'à elle n'a qu'à revoir encore pour que a ka se ka mɔgɔw ee ladɔnniya ka kuma faranfasiya mɔgɔw ye ka kuma walawala mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ se ka fɛn min faamuya min faamuya n'i y'a kuma jateminɛ k'a lajɛ fana ɛɛ n b'a fɔ a ye kumaw dabiri dabiri de kumaw dabiri dabirilen don rien n'est clair rien n'est clair dans ça il faut que a ka bɔ a ka kuma fɔ mɔgɔw ɲɛna on veut du concret maintenant parce que an sɛgɛnna mɔgɔ tɔɔrɔla mɔgɔ sɛgɛnna sisan an bɛ min nɔfɛ élection ye nin don an bɛ taa élection na je pense que temps min dira u ma c'est largement suffisant et puis hali taga yɔrɔ jan yɛrɛ t'o la Tangara parce que comité de normalisation bɛ sigi wagati min na FIFA ye kunnafoni di kalo caman yanni ka to a don ka se mais mun de b'olu jira olu bali ka se ka prévision ye k'a fɔ an bɛ élection kɛ nin don donc baara minnu kan ka kɛ o baaraw bɛ kɛ parce que wara n'u ye wagati fɔ a bɛna kɛ jagoya y'u ma ka élection labɛn ka bɛn n'o ye mais mun na i tɛ wagati fɔ ni a y'a sɔrɔ tilennenya de b'i kɔnɔ wagati ka kan ka fɔ de pour que baara ka se ka nɔgɔya. déjà o ko kɛlen e kɛlen ka lecture min kɛ an bɛ se k'a fɔ acteurs caman y'o kɛ ŋunuŋunukan yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko maa dɔ bɛ comité in kɔnɔna la dɔ ka fara o ka mandat kan kura ye u yɛrɛ tun k'o de ka d'olu ye nka est ce que o bɛ Mali balontan arranger parce que n'an y'a ta k'a lajɛ an ka cadets minnu ye coupe d'Afrique ta siɲɛ fila ka tugu ɲɔgɔn na Musa u éliminer la premier tour la Zen na n'o ye tournoi zonal ye E bɛ jɔn fɛ g fɛ denmisɛnninfinali la bɔn n'o ta n'o fana bɔra yen tulobabu ka yɛrɛ pereztatibi mali tun bɛ tɔn naani de di kafu coptifiri na tulobabu ka copti sisan kafu ka kunnafoni fɔlɔ y'a jira fila bɔra a la tura fila ye ya ni dɔ farala a kan e bolo sisan a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ wɛrɛw ye balotan parce que den bɛ se ka fɔ kɔnsekansi dɔ jira ka bɔ kɔnɛ kɔnse an bɛ se ka fɔ nin kɔnse mɛ kɔnsekansi min bɛ yen fɔ a b'alukura duuru di a terirridifu mɔgɔw ka kɔnsekansi de don voilà parce que an tɛ se k'o ta k'o da CONOR u ye mankan minnu kɛ kunun mankan lankolon mankan minnu ni a kun a kun kun tɛ o mankan de conséquence b'an bolo an bɛ waati min na i ko sisan donc maintenant CONOR ka gestion ta fanfɛla na an bɛ se k'a fɔ c'est vrai ni mandat banna parce que a prorogera une fois donc maintenant ni a y'a sɔrɔ ko mandat de ka kan ka proroger ko kura ye ne bolo ɛ mission ninnu de bɛ ɛ ɛ reconduit mais ni mission ninnu reconduira CONOR mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ olu kan ka bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ na parce que ɛ c'est vrai ni a baara confier k'e k'a kɛ siɲɛ kelen i ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la ɛ ɛ filan ɛ filanan kalifara i la i ma se k'a kɛ mais mun de b'a jira k'a fɔ ko sabanan bɛ se k'a kɛ an dun b'a dɔn fana kasabi min kan ka di u ma walasa u ka se ka baaraw kɛ parce que ɛ mɔgɔ da tɛ se ka don duman na ka bɔ a la ten donc u man ka mɛn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na pour normaliser une situation n'a mɛnna deli bɛ na a ni acteurs ni ɲɔgɔn cɛ ni deli donna u ni ɲɔgɔn cɛ affinités bɛ créer ni affinités créera dannayabaliya bɛ na ni dannayabaliya nana ninnu tɛ se ka foyi normaliser u bɛ na u b'a tɔ bɛɛ tiɲɛ. alors eh, Sako an bɛ se k'a fɔ k'a fɔ mun ye pour le moment an ka cadets n y'a fɔ cogo min na o éliminer la premier tour la an bɛ se k'a fɔ ka coupe d'Afrique ta siɲɛ fila ka tila ka éliminer

a tɛ ɲɛ a ma ka btan ma bi a ma in bɔnta ma sini parce que koɛ yɛrɛ ma tila fɔlɔ u nana min kama ko u ɲɛnabɔ jango k'a fɔ ko u ye ikli fana su k' kan ka fɛn kɛ iksɔn ye pur que u ka p-prasɔn ka ɲɛ k'u ɲɛsin o ma je pense que ni fédération bɛ yen Musa y'a fɔ an yɛrɛ de nɔ don anw acteurs de nɔ don bi n'i y'a ye an sera nin ma ni mɔgɔ taara ka bila balontan kɔnɔ mɔgɔ minnu tɛ balontan ils ne maîtrisent pas elle ne maîtrise pas comme il faut depuis a nana a y'o de fɔ ko balontan ale tɛ balontan dɔn mais n'a y'an sera a ma an yɛrɛ de nɔ don an min b'a dɔn je pense que ni a sigi fédération ni fédération sigira sisan fédération bɛ se ka fɛn caman kɛ. Kɔnɔ tɛ se ka kɛ a ka i tɛnasoninali ye i sɛ de don an bɔra ka ye sisan an ka kari bɔra sengali sisan an pɛsi yala ka se yen mali ditɔ mali ye kufin ta siyɛn fila yanani a ka taa sengali muso a b'a dɔn an ye ditɛ ye a bɛ se ka kufin bɛ se ka tan fɔlɔtɔ bɛ se ka tan yan yanana ka taa sengali parce que fanga banna an y'a ta siyɛn fila mɛ a deli kalisera a taara yen fɛ mɛ i ka sɔrɔ ka bɛ kɛ cogo di suivi tun tɛ yen foyi tun tɛ yen ka équipe nationale à deux mois fɛn fɔlɔ min ta groupe fɔlɔ min taara olu tila ka bila par des problèmes de papier par des problèmes d'IRM mais hali IRM ko yɛrɛ la i y'a fɔ cogo min na an ye kunnafoni sɔrɔ a fɔ joueurs yɛrɛ somɔgɔw de y'o sara k'a sɔrɔ fɔlɔ la fédération de tun b'a sara
caman nana ko ko n bɛ taa irami sara ma a kɛ ni e ma minɛ u bɛ n ta mɛ e bɛ dɔw minɛ ni yɛrɛ min minɛ kɔni a fɔra ni minɛ i bɛ bɔ la de u tɛ lusi kɔnɔ la u tɛ iliman kɔnɔ la mɛ an ka jamana la n y'a jate minɛ jamana bɛɛ ne ye kudafiri lajɛ ni ni sera ka di mɛ minnu jira ne la k'a kɛra mizo ye u ka z ye mɛ de pasi sɛsan mɛ su an mɔgɔ taara fɛn porosi i ma don minɛ mɛ olu ma taa u se kɛ o cogoya de pa que ka ka ni min minɛ sɛ z o ye ni firaso bɛ fula cogo o sugu don ziiri ka sɔrɔ a ma kɛ ni fɛn ye mais CONOR se k'o kɛ la bonne dame a ma se ka courage sɔrɔ k'o kɛ ni k'i bɛ cadet yɛrɛ yɛrɛ ta cadet yɛrɛ yɛrɛ tɛ yen a se ka kɛ a fɔ moins de seize ans ka taa Coupe d'Afrique tan cogo di a se ka kɛ i b'a sɔrɔ quelque part i san tɛmɛna d'une année ou bien six mois o régulariser o ye pour que k'a forcer ka mɔgɔ ma o caman kɛra o camanba de tun bɛ yen groupe cira o senfɛ o groupe camanba cira o senfɛ ka ni groupe wɛrɛ tuguni au finish a bɛ taa denmisɛnnin fitiniw de sɔrɔ la minnu bɛ taa Alors, je pense que ni CONOR tora yen mm. ça sera un problème il faut que eh, élection in ka organiser joona mm. fédération ka na sinon an ka balontan an bɛ crise min na an bɛ ka qualifier dɔɔni dɔɔni mm. mais ni phase on va ni crise in mm. an ye phase min kɛ tan an bɛ tila ka sentir tuguni min ka jugu ni nin bɛɛ ye. alors Musa est ce que e yɛrɛ bolo eh, équipe min bɛ CONOR kunna sisan. e yɛrɛ bolo ninnu bɛ se ka situation in k'a redresser wa n'an ko ko sisan k'a normaliser i n'a fɔ u ka tɔgɔ yɛrɛ b'a jira cogo min na parce que an ɲɛ b'a la k'a fɔ maa caman bɛ ka siga i ye siganako min fɔ o yɛrɛ de ye ko yɛrɛ gɛlɛya yɔrɔ ye nin wagati la parce que pour le moment le fait que mandat fɔlɔ prolonger la kalo naani o tun ye bɛɛ miiri la k'a fɔ kalo naani kɔnɔ u bɛna se k'a kɛ mɛ kalo naani a bɔra la k'a kɛ kalo o kalo fana ama u bɛ fɛ ka ŋkan bɛ ka yɛrɛ fɔ dɔw bɛ fɛ dɔgɔ faraw fana ka tuguni e yɛrɛ bolo ni ekipbi bɛ se ka mali bɔn tan k'drese wa walima n u kan ka se k'drese e bɛ se ka kɔsɔn jumɛn foyi ye mɔnsi pan que kɔsɔn ye tire ki pa que komte di nɔrɔmazcɔn an bɛ se k'a fɔ u nana mɔgɔ dama dɔrɔn de b'a la minnu bɛ batan i n'a fɔ a bɔra k'a fɔ cogoya min na Donc maintenant o damadɔ minnu bɛ n'olu bɛ balontan dɔn olu de kan ka fɛɛrɛ kɛ pour ka se ka a ɲɛmɔgɔba ale bilasira ko caman na parce que an y'a ye k'a fɔ depuis Kɔnɔri ka baara daminɛ ka se bi ma erreur misɛn ni ba den kɛra a tɛ se ka compter ka ban yɛrɛ et d'abord Kɔnɔri ye baro daminɛ k'a fɔ ko tɔn fila bɛ an bolo yanni ka to o don ka se Kɔnɔri présidente bɔra a ye communication kɛ a ko hakilisigi kuma bɛ nin nɔ parce que a jira la k'a fɔ an ka tɔn naani tora an bolo an hakili b'a la a y'a fɔ k'a ye assurance sɔrɔ donc kuma dun bɛ ale ni FIFA ani CAF de ɲɔgɔn cɛ n'a ye nin fɔ mɔgɔ hakili bɛ latigɛ et à la dernière minute CAF bɛna résultat jumɛn d'a ma a bɛ fɔ ko Mali tɛna tɔn wɛrɛ sɔrɔ ni tɔn fila tɛ donc o bɛ mɔgɔ tigɛ i dalakan na fɔlɔ o ye fɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye an y'a ye fana k'a fɔ hali liguew ka sigili la pour que ka se k'u délégués dɔn an y'a ye k'a fɔ kow fincogow kɛra kelen ye u manamana kow ma kɛ kelen ye parce que à Bamako comité de normalisation de ye Bamako ligue falen comité de y'a falen donc maintenant ni Kɔnɔri y'o falen parce que u y'a falen ka da daliluya jumɛn kan sariya t'a fɔ k'olu k'a falen mais olu yɛrɛ bɛ sariya yɛrɛ sanfɛ parce que sariya tɛ yen présidente y'o de fɔ olu ma na k'a fɔ ko olu bɛ to fédération malienne de football texte nɔfɛ donc olu nana pour normaliser donc a bɛ normaliser ni sira o sira u bɛ taa ni o sira de ye donc u bɔra Bamakɔ u taara yɔrɔ tɔ minnu na parce que hali n'i y'a ye ko Segu blocage kɛra Segu parce que u y'a essayer k'a fɔ k'u bɛ Segu gérer ni cogo wɛrɛ ye cogo min ni kɔrɔlen tɛ kelen ye sinon n'u tun ye Segu ta ta u tɛgɛ fila la Segu élection tun bɛ kɛ ka ban ka sɔrɔ a mandat fɔlɔ ma ban wa Kɔnɔri ka mandat tun tɛ reconduit parce que blocage tun ye Segu ta in dɔrɔn de ye donc maintenant relecture de texte o min ye ko yɛrɛ la nɔgɔmanba ye parce que mɔgɔ kunkoloba caman bɛ yan nin nɔ an bɛ se k'a fɔ u bɛna argument min sɔrɔ parce que fɔlɔ la a jirala k'a fɔ délégués ma identifier donc filanan bɛna kɛ jumɛn ye u bɛn'a fɔ de ko texte ma relu a texte o yɔrɔ la voilà a texte relecture kɛra a ko ko sisan u ye proposition fɔlɔ ci club ma oui mais ni proposition cira o mhm. proposition de texte talen o mhm. amendement bɛ kɛ o mhm. ni amendement bɛɛ kɛra sigi bɛ kɛ ka tila ka k'o kan tuguni ka jateminɛ kɛ a ko la Tangara wagati de sera e y'a fɔ tile bi saba ani joli fila bi saba ni fila voilà tile bi saba ni fila dɔrɔn de b'u bolo mm. donc maintenant texte bɛ amendé texte dun an b'a dɔn ka fɔ texte lecture yɛrɛ tɛ manamana ko ye fɔlɔ mm. donc maintenant k'a fɔ ko ka eh, délégués nin bɛɛ a dira minnu ma k'u bɛɛ ka sɛbɛn ka u bɛɛ k'u hakilina di a ka tila ka n'a di k'u ka na o étudier tuguni u bɛ waati jan ko fɔ tuguni donc maintenant ne sirannen bɛ u kana n'a fɔ k'a fɔ ko o fan in fana u bɛna o laban kɔnɔ siranna ko dɔ fana bɛ yen nɔ tuguni parce que an ye k'a fɔ c'est vrai a kɛra ka sɔrɔ Conor ma na ni o ye Yeli Sissoko ale tun ye plainte min nadon contre l'ancien comité exécutif de la fédération donc maintenant Conor fana donna o ko jigiya kɔrɔ o ko dun daminɛna o ko bɛ sen na a bɛna ban kuma jumɛn yala Conor fana bɛna taga mɔgɔ wɛrɛ ka tila ka na o gérer a ko tɛna kɛ fɛn wɛrɛ ye wa donc maintenant ni Conor tora yen nɔ fana ka continuer et que Yeli ka tila ka jo sɔrɔ tuguni Conor ka sigili est-ce qu'a tɛna kɛ fɛn fu de y'an bolo wa donc moi je pense que an ye yɔrɔnin min fɔ le Conor la venue du Conor a été un échec bon a échec in a bɔra mɔgɔ minnu na fana an ka acteurs de football de nɔ don parce que olu ma denmisɛnninw ka intérêt ta k'o bila sanfɛ u ye u yɛrɛ ka intérêt personnel de ta k'o bila sanfɛ ka tila k'a kɛ mɔgɔ ko kɛlɛ ye parce que crise in k'a ta daminɛ ka se bi ma i tɛ balontan ko kuma mɛn si da karisa bɛ taa wari bɛ yan wari wari wari ko kuma de cayara ani mɔgɔ ko kuma moi je pense que même si ni Conor ka baaraw bɛɛ lajɛlen banna n'an seginna tan ta tuguni les mêmes problèmes vont continuer parce que ni balontan t'u kunko la fo mɔgɔ ko ani wari ko a tɛ ɲɛnabɔ. Alors Sako e bɛ se ka mun fɔ ka kɛɲɛ ni nin ye parce que an ɲɛ b'a la sisan c'est vrai Conor ye échec caman kɛ n'a fɔra sisan e yɛrɛ ka u bilasira ka conseil dɔ d'u ma walasa u bɛ se ka bɔ da fɛ sabula an hakili la u bɛ se ka bɔ daba fɛ halisa e bolo o bɛ se ka kɛ jumɛn ye bon ne ka kuma daminɛ la ne ye min fɔ Conor la venue de Conor a kɛra échec ye parce que anw balontanna minnu bɛ balontan ɲɛma an y'an ban ka kɛ kelen u nana ni mɔgɔ ye mɔgɔ minnu U btan to kosɛbɛ mɛ da o yɛrɛ o ye porolen fɔlɔ ye poro parce que bɛ mɔgɔ bila baara la mɔgɔ bɛ baara ɲɛ na don o fɔ ale tɛ bolo a kɔmimisa e ye kunkolo diminfura ko di kɔnɔdimɔgɔ fɛ t'i ma o bana kɛnɛya ka bi kɔnɔna la olu bɛ balotan dɔn olu kan ka i sigi ka bilasira ɛɛ n bɛ kɔse min di u ma ko mɔgɔw ye fɛn caman de ye sati u ye fɛn caman de ye dabɔbɔ minnu ma ase minɛ bɔn an bɛ tila o yɔrɔ la yɔrɔ yɔrɔ ko ko a musokuma sɔn ji la an bɛ tila o porotu porotu la k'an oo datugu yɔrɔ yɔrɔ o y'a sɔrɔ an bɛ ka sɔrɔ a ma ɲɛnabɔ dɛ fo que wuli ka datugu o ptu porotu ninnu olu bɛ ka yirili joona p que fɛ fa an kajfi min ye ka asanm kɛ ka firason sigi parce que garantan firaso in ka sigi sisan pur que an ka bɔta ka se ka bɔ ten sanfɛ ka bitɔnto senkan a man nɔgɔ dɛ nous ne bɛ association min na o ye ka joueurs défendre an taara crise daminɛ kuma an passera araj arajoso dɔ la an ko ka terrain dayɛlɛ mais a dun kama ma mɔgɔ caman m'a faamuya anw ɲɛ bɛ bi de la an ye denmisɛnnin mais an ye bi de ye a ko an ka terrain dayɛlɛ ministre b'a kɛ cogo o cogo a ka terrain dayɛlɛ mais mɔgɔ caman m'a faamuya mais bi an filɛ mɔgɔ b'an wele k'a fɔ an ɲɛna ko an yɛrɛ sigilen an tɛ ka kuma crise ko la mɛ ko mɛ sugu fɔ ɲɛna bilen mu se fana kan kiiritigiw la n'u kɔni tɛ la p a suya sɔn wala miti mɔgɔ bɛ bila mɛ mɔgɔ ma miiri o la n'u ye u wili ka kuma bɛɛ bi a filɛ nin n' ka bɔn dɔrɔn ta lajɛ caman kelen don ni dɔrɔgu a caman bɛ k'o de ye o ne bɛ mɔgɔ ne ye balontanna première division joueur naani ye minnu u bɛ pompisiya la n ye essence ta dɔw fɛ a ka ca e coach a kɛra cogo di n b'a fɔ ko a kɛra cogo di aaa an bɛ ka da yanni balontan ka daminɛ fɔlɔ o mais tuma min na yanni an ka se ma tuma min na an wulila ka mankan ci n'an ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mais mɔgɔw wulila ka an ka kuma kɛ kuma wɛrɛ ye a b'u kɔnɔ ko an bɛ kanko la an bɛ fɛn ko la mais bi bi an bɛ ɲɛ la a kɛra cogo min na an kuma an ka kuma de jɔra mais min f'u ɲɛna u k'u teliya u ka association wele u ka mɔgɔ ka conseil lamɛn minnu bɛ balontan dɔn CONOR pour que u ka se k'u ka fɛn tila k'a kɛ ka ɲɛ pour u kana se ka bɔ dadennin fɛ et puis Tangara o yɔrɔ in yɛrɛ fana la parce que balontan ɲɛdɔnbaliya yɔrɔ in na tuguni o kuma minnu fɔra an bɛ se k'a fɔ o yɛrɛ de kɛra crise in yɛrɛ source-ba ye parce que c'est vrai CONOR de bɛ yen bi présidente ale tɛ balontan dɔn kosɛbɛ comme il faut mais yanni présidente ka na minnu kɛra sababu ye ka an jigin dingɛ in kɔnɔna na fana la plupart de ces gens u tɛ foyi dɔn balontan na wari b'u kun u nana u ye tɔn créer u nana balontan ko kɛ entreprise ko ye balontan passion foyi tɛ u la donc a tiɲɛnen n'a ɲɛnen ka kan u ye parce que olu ka foyi dɛnnen tɛ baara wɛrɛ balontan u bɛ baara wɛrɛ la. voilà moi je pense que o de kɛra sababu ye ka balontan jigin dingɛ kɔnɔ il faut que ce football là ɛɛ a ka di mɔgɔ ma mɔgɔ ba a ka di mɔgɔ minnu ye n'a o kɛra ne sigalen t'a la k'a fɔ ko an bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ mais en tant que taɲinina ninnu bɛ kɛrɛfɛ parce que depuis balontan ko kɛra opérateur économique ye balontan bɛɛ tiɲɛna a bɔra balontan ko la a kɛra mɔgɔ ko ye ayiwa fɛn min t'i ye ni maaw t'a ye nin waati la mais nin crise in an bɛ se k'a fɔ Musa a ye chaîne dɔ tigɛ dɛ parce que N'i y'a ta k'a lajɛ Mali tun ye élan dɔ de sɔrɔ yalima an bɛ se k'a fɔ Conor in nani a y'o élan in casser or n'i ye Conor in nacogo jateminɛ a bɛ komi an yɛrɛ de taara Conor ta ka na sigi an ka ballon na
oui moi je pense que problème daminɛna a mɛnna mais mɔgɔw b'a fɔ bana mana i minɛ a bɛ juguya dɔɔni dɔɔni de a bɛ juguya dɔɔni dɔɔni de au début e bolo fɛn fitinin don Bon, puis a bɛ avancer, puis a bɛ aggraver ka taga fɛ. Donc moi je pense que o bana o problème de ye an sɔrɔ parce que mais est-ce que a ma jouer Mali ka élan kan? A jouer an ka élan kan parce que n bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna de bana mɛnna golo la kojugu. Mhm. Ni bana mɛnna golo la a bɛ don joli joli kɔnɔna na. Mhm. Donc maintenant a mɛnna cogo o cogo a kɔni bɛ déclencher don dɔ fɛ. Donc maintenant crise daminɛ ni sisan cɛ an ye k'a fɔ an tun bɛ résultat kɛ depuis ɛɛ 2013 depuis Baba bɛna fédération na waati min na an ye k'a fɔ la vraie crise a commencé parce que eh, a y'a sɔrɔ base dɔw tun bɛ yen nɔ an sigilen tun bɛ fɛnba dɔw kan o y'a to an sera ka jaabi belebeleba dɔw kɛ donc o jaabi belebeleba kɛ i tɛ se ka t'o kɔnɔna na parce que i kɛlen tɛ ka labɛn kɛ duguma pour que i bɛ se ka continuer a kɔnɔna na cogoya min na donc Baba y'a ka mandat kɛ an y'a ye k'a fɔ a sera k'i cɛsiri ka résultat dɔw kɛ gɛlɛya kɔnɔna na donc maintenant o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ o wagati mɔgɔw tun bɛ yen nɔ au moins minnu ni olu fana tun bɛ balontan maîtrise dɔn parce que ni problème bɛ yen nɔ a kan ka contourner cogo min na olu tun b'o dɔn donc maintenant avec le comité de normalisation olu tɛna se ka o ko ninnu ta k'o sigi sen kan parce que minnu b'a cɛ la ballon dɔnbaga caman tɛ u cɛ la donc maintenant o bɛ kɛ sababu jumɛn o b'a to an tun ye sɔrɔ minnu kɛ o sɔrɔ an bolo bɛ bɔ u la dɔɔni dɔɔni o bolo bɔnna o daminɛna parce que tɔn naani t'an bolo tuguni tɔn fila de b'an bolo o ye gɛlɛya ko ye o ye kumasuli ko ye waati min na an kɛrɛfɛ mɔgɔ tɔw olu b'a la ka yɛlɛn waati min na diɲɛmaa b'a la k'i disi gosi ni anw ye anw de nana tɔn fila la tuguni donc o b'a jira k'a fɔ on est on est revenu à la case de départ unhun, o ye ɛ club ta ɛ fanfɛla ye donc maintenant ni club bɔra yen ni i nana équipe nationale kunda cadet an y'a da tu cadetw la an y'a ye k'a fɔ an ka cadetw olu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da ye Farafinna siɲɛ fila ka tugu ɲɔgɔn na a tun ma deli ka kɛ fɔlɔ donc maintenant moi je pense que o tun ye acquis ye acquis min ni an tun kan ka a conserver mais an y'a ye k'a fɔ comité de normalisation a ka négligence o de y'a to parce que ni ko n bɛ ale ka kuma ni ko n bɛ Sako ka kuma sɔn ji la a ko k'a fɔ labɛn dɔw tun bɛ yen nɔ équipe mako tun bɛ min na ni o labɛn olu ma se ka sɔrɔ dɛmɛ dɔw tun bɛ yen nɔ sira dɔw fɛ ni o ma se ka di équipe ma o wagati la Donc moi je pense que ni a y'a sɔrɔ eh, bureau eh, légal dɔ bɛ yen n'a y'a sɔrɔ bureau légitime dɔ bɛ yen nɔ n'a y'a sɔrɔ ko eh, bureau bɛ yen nɔ bureau min hami ye balontanko ye mhm. o tun bɛ i ɲɛsin a ma an ka denmisɛnninw tout compte fait an tun bɛ qualification sɔrɔ ka taga Coupe d'Afrique ale kɛnɛ kɔnɔna na mais mhm. k'a fɔ Coupe d'Afrique fila k'o ta k'o tugu ɲɔgɔn na k'a fɔ ko an ma taga phase finale kɛnɛ kan tuguni moi je pense que o ye kumasuli ko ye nin ye kadew ta ye mhm. nin ye misali ye nin ye taamasiyɛn ye parce que a bɛ fɔ n'i bɛ kungo kɔnɔ yiri tigɛli daminɛ i b'a daminɛ jalasun de la donc moi je pense que nin ye an ka tu tigɛli daminɛlen filɛ anw ni na parce que denmisɛnninw o de ye jamana ka ɲɛtaga ye donc maintenant ni tigɛli daminɛna yen nɔ a kan ka mɔgɔ siran an kan ka segin kɔfɛ ka baaraw kɛ ka ɲɛ walasa gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ an bɛ se ka bɔ a kɔnɔna na cogoya min na Sako an bɛ se k'a fɔ chaîne dɔ tigɛra dɛ parce que Musa bɔla k'a fɔ sisan min ye cadetw ye ani an ye élan min sɔrɔ denmisɛnninkunda surtout an bɛ se k'a fɔ élan in briséra ka sababu kɛ CONOR nani ye or nin ye CONOR ta

aaa a laban o tali ye dɛ ni bana mɛnna mɔgɔ la a tɛ ban a tɛ ban o tali o tali ye jumɛn ye sisan a filɛ a daminɛla sisan n tɛna taa yɔrɔ jan la kɔmi Musa y'a fɔ cogo min na a ma daminɛ cadetw la tan bon ni crise kelen an bɛ nin kelen kɛ c'est évident parce que i b'a jateminɛ fɛn bɛɛ jɔlen don fédération tɛ yen formation n'a jateminɛ k'a daminɛ Baba Kolado ka fɛn ka na formation joli kɛra Zanturu kadise gɛrɛw mɔgɔ se ka n'i ye ko mali kosan na mali kadi e feereerero ko i ma gɛrɛw kan tɛ i ma epti ppteri fisi k'i ma epti mɛ u bɛɛ jɔ a bɛ ka san naani u bɛɛ jɔ ni o jɔ zriw bɛ an bolo n'an se ka mun ni o sɛgɛnna o fana bɛ jɔfana don n'a tɛ ka taa ni kura tɛ ka kɛ parce que an ka fɔfɔ min le fait que an bɛ ka ye ka taa baara bɛ kɛ duguma mais baara bɛɛ jɔra sisan formation tɛ yen foyi foyi tɛ yen entraîneur bɛ niveau min na u jɔr'o la fɛn bɛɛ jɔlen don maintenant il faut que u k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la que ça soit a kɛra CONOR ye o eh, a kɛra eh, eh, ceux qui prétendent chercher la fédération les deux camps même l'État an bɛ yɔrɔ dɔ ignorer État filɛ nin ye fo État fana ka jɔ a jɔyɔrɔ la sɛɛrɛ se a politi i da don bɔtan na mɛ e ka kan ka firac su e ka kan ka sɛ fɛn sariya min ta pur ka bɔntan jaratigɛ fi sariya kan sutini parce que o de ye sariya ye an tan ye o fana ma sutini a bɛ gɛlɛya

filanan tuguni État kan ka se an bɛ yɔrɔ min na sisan k'u jɔyɔrɔ yira Mali crise ko in na parce que an bɛ ka se yɔrɔ min na jeunes denmisɛnninw ka avenir de bɛ ka tiɲɛ de jour en jour ka taga wa fana a bɛ ka persister tuguni yalima a wagati ma se sa maaw k'u ka intérêt personnel bila kɛrɛfɛ u k'a bɛɛ bila kɛrɛfɛ parce que an ɲɛ b'a la sisan e bolo sababu jumɛn de bɛ se ka to championnat bɛ se ka daminɛ parce que ni n ko championnat a bɛ saison fila bɔ championnat cadet ma kɛ junior ma kɛ deuxième division ma kɛ troisième division parce que ni sanfɛla ma bouger dugumala bɛɛ bɛ t'i nɔ la donc mun ni sababu jumɛn de bɛ se ka to sisan nin bɛɛ bɛ se ka bouger walasa i y'a fɔ cogo min na denmisɛnninw minnu dayirimɛ bɛ balontan na mɔgɔ bɛ ka balontan na balontannaw dɔrɔn tɛ balontan acteurs ka ca arbitres b'a la yen a bɛɛ b'a la a bɛɛ b'a la arbitres b'a la minnu bɛ taa feere kɛ fɛnɛ u b'a la dayirimɛ sɔrɔ olu b'a la fɛnw ka ca quoi mɔgɔ caman liélen don a la e bolo sababu jumɛn de bɛ se ka to sisan sisan ni ko bɛ se ka activité bɛ se ka sen sɔrɔ tout de suite ne bɛ se ka min fɔ o la sisan sisan u ka miiri u ka miiri u yɛrɛ denmatigiw de don den b'u bolo i b'a sɔrɔ waliden dɔw de fana ye balontan caman bɛ u ban école ma u bɛ fɛn balontan dɔrɔn de kɛ u ka miiri denmisɛnninw ka avenir la u ka miiri k'a fɔ ko don dɔ la ninnu de bɛna kɛ balontannabaw ye mais depuis sisan n'u y'o tiɲɛ an m'a f'u ma dɛ n'u ye denw sɔrɔ an b'a fɔ nin tile la aw aw fa de kɛra sababu ye k'an ka carrière ban o de ne kɛta parce que balontanna ka carrière ti komi ale ta ka surun fitinin don parce que n'i ye saison fila tigɛ ka bɔ mɔgɔ kelen na je prends un exemple mɔgɔ min ta ye san tan ye Ne ye san fila tigɛ a b'a la a tɔ tora san de san san wɛrɛ kɔnɔ a ka se ka mun kan fɔ min sɔrɔ a tɛna segu sɔrɔ cogo si la bɔnta ye waati ko de bɔntan ni waati dɔ bɛ kɛ bilisisiri bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen mɛ waati min na ni garigɛ fɛn na ni ma se ka fɛn o waati i se ka foyi kɛ bi an an sa la ni z z joona dɔrɔn joona dɔrɔn a bɛ san saba dɔrɔn mɔgɔ sababu ko a kɔrɔla ya o bɛ kɛ an sa la mɛ alike tɛ ne kan fu ko miiri o la u ka miiri o la u ka miiri denmisɛnninw la u ka miiri Mali balontan de la mɔgɔw sɛgɛnna mɔgɔw bɛ so balontan de bɛ mɔgɔ caman fara ɲɔgɔn kan yan u bɛ so u t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min bilen balontan acteur ka ca ni fɛn bɛɛ ye mɔgɔw sɛgɛnna u ka miiri u denw na u denw de bɛ u ka avenir préparer ni ni balontan ye u ka miiri u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ka fɔ ka bɛn kɛ u ka sigi u ka ɲɔgɔn lamɛn u ka orgueil bila kɛrɛfɛ a tɛ kɛnɛ na u k'o bɛɛ bila kɛrɛfɛ sinon a tɛ ɲɛnabɔ dɛ Musa e bolo sababu jumɛn bɛ se ka kɛ sisan nin wagati la walasa denmisɛnninw saison fila championnat tɛ kɛ troisième division tɛ kɛ deuxième division tɛ kɛ première division tɛ kɛ sababu jumɛn de bɛ se ka to sisan denmisɛnninw ni balontan acteur tɔw arbitre fara médecinw kinéw a n'a tɔw minnu bɛ taa feere ni fɛnw kɛ sababu jumɛn bɛ se ka to balontan activité bɛ se ka décoller tuguni. Sababu fɔlɔ ye jumɛn ye CONOR ale ka taa ka bɔ yen parce que en tant que CONOR bɛ yen nɔ ɲɛ tɛ se ka sɔrɔ a la un deuxièmement yanni ka to CONOR ka taga farafarali minnu bɛ yen nɔ o farafarali ninnu ka se ka bɔ an bɛ se k'a fɔ alihamudulilayi dɔɔnin bɔra la parce que an ye k'a fɔ Coupe du Mali dɔ tanna wa o finale fana tanna tɔn belebeleba fila minnu ni olu de ka sinaya ka bon olu ni ɲɔgɔn cɛ donc maintenant o b'a jira k'a fɔ avancée fitinin kɛra donc maintenant ni avancée fitinin kɛra fɔ sisan acteurw yɛrɛ de bɛn'a jateminɛ c'est vrai kɔlɔlɔ in kɛra a kɛra jɔn de la a kɛra an ka tɔn de la o a kɛra jɔn de la a kɛra an ka balontannaw de la a kɛra jɔn na a kɛra an ka entraîneurs de la a kɛra jɔn na a kɛra anw ka arbitres de fana na parce que y a de ces entraîneurs olu bɔra yan ka taga u garisɛgɛ lajɛ kɔfɛ parce que fɔɲɔgɔnkɔ de bɛ yan u taara tɔn minnu na yan nɔ ni a y'a sɔrɔ balontan bɛ anw fɛ yan nin nɔ o jamana tɔnw de tun kan ka na an fɛ yan parce que crise bɛ daminɛ waati min o y'a sɔrɔ mali balontan niveau tun ka bon ni sous-région tila bɛɛ ta ye donc maintenant o wagati de la entraîneur tun kan ka bɔ kɔfɛ ka na yan nɔ an ma ye entraîneur tun bɛ na mais an ta dɔw bɛ ka bɔ ka taa kɔfɛ parce que tɔn ɲɛnama tɛ yan tuguni parce que ni balontan tɛ yen tɔn tɛ yen voilà ni balontan tɛ yen tɔn tɛ yen acteurs y'a faamu sisan mhm. k'a fɔ eh, handicap kɔlɔlɔ tɛ kɛ mɔgɔ si kan a bɛ kɛ olu de kan mhm. donc maintenant ni a kɛra olu kan solution ye jumɛn ye u bɛ fɛɛrɛ de kɛ k'a kɛ balontanko ye k'a bɔ mɔgɔ ko la n'a kɛra balontanko ye moi je suis sûr et certain que mɔgɔw bɛna ɲɔgɔn ye mɔgɔw bɛna ɲɔgɔn faamu mais en tant que a bɛ mɔgɔ ko la ɲɛ tɛ sɔrɔ a la donc maintenant a bɛ kɛ balontanko ye cogo di n'i ye a ta k'a lajɛ acteurs dɔw bɛ yen nin nɔ don dɔ la ni dirigeant dɔw yɛrɛ baro kɛ u ko n ma ko e ko anw kɔni bɛ balontanko in na ten k'anw tɛ fɛn sɔrɔ a la n'i tɛ fɛn sɔrɔ a la a bila n'i tɛ fɛn sɔrɔ a la dɔrɔn a bila parce que mɔgɔ tɛ don diɲɛ fɛn foyi la k'i tɛ fɛn sɔrɔ a la n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ mankan mɛn n b'a la n tɛ fɛn sɔrɔ a la dis-toi que la personne est venue pour se servir de la chose mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka fɔ parce que e ka fɛn ko tout n'est pas euh, de de de fin pécuniaire a bɛɛ tɛ wariko ye o e donna i bɛ fɛn dɔw sɔrɔ fɛn ye jumɛn ye la passion d'abord ça c'est une très grande chose si tu n'es pas passionné ni o passion yɛrɛ t'i la ko o tɛ fɛn ye i bolo dɔrɔn e ka taga parce que ni e tɛ se ka ɲɛ foyi sɔrɔ a la donc les dirigeants qui sont là n'u ko ko olu bɛ balontanko la olu tɛ fɛn sɔrɔ a la comme olu tɛ fɛn sɔrɔ a la olu ka taga minnu bɛ fɛn sɔrɔ a la olu ka na fɛn tɛ nafolo ye mais fɛn ye balontan diya ye fɛn ye ka se ka mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ a tigi ka kɛ fɛn ni o tɛ fɛn ye e bolo moi je pense que nakun yɛrɛ t'i la a kɔnɔna na donc maintenant acteurs k'a faamu balontan in a tiɲɛni a bɛ kɛ kɔlɔlɔ belebeleba ye jamana ma jamana ɲɛmɔgɔ fana k'a jateminɛ k'a fɔ balontan cɛni a bɛ kɛ kɔlɔlɔba ye parce que olu t'a la ka fɛn dɔ jateminɛ balontan ye an ye san damadɔ minnu kɛ crise la san n'i ye an ka e min ta lajɛ ka bidi nas ta lajɛ ci tuuru wɛrɛ ke a e pati bɛ an ka e min kan sa ka misɛ ki a b'a kan don bɛ na a dɔgɔyara cogo o cogo parce que u bɛna wari baden ni jateminɛ mɛ fitinin fitinin bɛ bɔ fɛn fɛn na o laban ye tɔ caman b'a jɛ ye dɔn mɔnsi pan que o tuurutu kan k' o de jateminɛ ka batan in ta a bara de kɔ pour que solisɔn bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na anw kunnafonidilaw parce que il fo de kɔnɛtigi anw fana jɔyɔrɔba o de bɛ eh, nin crise in banni na mm, mm, mm. je ne dirais pas que anw de nɔ ye eh, balontan in tiɲɛni ye je ne le dirais pas mais moi je pense que a solution pour que eh, crise in ka se ka ban a fanba bɛ anw de bolo anw de kan ka kɛ sensibilisateur ye anw de kan ka kɛ ladilibaga ye ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma walasa mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ cogoya min na donc an bɛ wagati min na ko sisan n bɛ karisa fɛ n bɛ karisa fɛ an tɛmɛna o kuma kan an ka fɛɛrɛ kɛ balontan bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na ne kɔni b'o de ɲini acteurw fɛ u k'a bɔ mɔgɔ ko la u k'a kɛ balontan ko ye n'a kɛra balontan ko ye moi je suis sûr et certain que solution bɛ sɔrɔ alors bamanan kuma donso ko ten maa min ko ko i t'a fɛ i maa ɲɔgɔn tɔw olu ka su ka ko siga t'a la i fana ka dugu tɛ jɛ n'i ye balontan in mankan ta k'a lajɛ kɔmi ko a bɛ ka sa a laban yɔrɔ la an bɛ se k'a fɔ ko nin ye wara totɔ ye kɔnɔ kungo la parce balontan kuma de bɛ ka fɔ mais problème balontan ka jɔ k'a sababu kɛ balontan direction ye maa bɛ se k'a fɔ ko an b'o ko dilan tan wa parce que n'i y'a ta k'a lajɛ n'a sɔrɔla ko terrain de tɛ yen i bɛ se k'a faamuya n'a sɔrɔ entraîneur de tɛ yen i bɛ se k'o faamuya n'a sɔrɔla ko club de tɛ yen batan bɛ taa batan yɔrɔ ma i bɛ se fɔ mɛ k'a fɔ kubu bɛ yen batan bɛ yen arabitiri bɛ yen zori bɛ yen ba tɛ ka taa ani kabako yɛrɛ kaba eptu surutu tagara ma pan purkazodike otote ma u jɔ jɔyɔrɔ la kiz jamana den kɛra cogo cogo i bɛ jamana de ka mara kɔnɔna na ni jamana otote tun wulila u wuli kuma na san b'a sɔrɔ solisɔn bɛɛ sɔrɔla la parce que i da tun fɛn dɔ la ɛɛ a sera sanfɛla ma bana bana nana cogo o cogo a bɛ daminɛ dugu ma a bɛ yɛlɛ dɔndɔni a bɛ yɛlɛ dɔndɔni cette crise là a commencé depuis la base n'i kun donna an ka club kɔnɔna na tu sentais que problème bɛ yen o problème de bɛ yɛlɛ dɔndɔni ka yɛlɛ dɔndɔni ka yɛlɛ dɔndɔni fo ka na sommet atteint donc maintenant a sera niveau dɔ ma n'i taara club kɔnɔna i b'a sɔrɔ ni comité directeur fila bɛ yen ni i taara ligue la i b'a sɔrɔ bɛ tendance fila créélen don yen donc i t'a sɔrɔ tendance kelen o b'a fɔ ni autoritéw bɛ ɲɔgɔn fɛ tendance kelen dɔ o b'a fɔ ni fédération bɛ ɲɔgɔn fɛ donc o kɛra sababu ye ka problème in sama ka se niveau dɔ ma fo hali fédération na a nana fɔ ko bureau exécutif fila bɛ yen o wagati kɛra o o kɛra jɔn ɲɛna a ma kɛ an ka autoritéw ɲɛna autoritéw ye mun de fɔ o wagati de tun y'a fɔ Biro kura min sigira sen kan a y'a ta ka bɔ yen nɔ a kana sa kun fila bange ni sa kun fila bange a tɛ se ka taga yɔrɔ la wo donc sa kun fila bange n'i y'a la encourager i b'a encourager dugu ma dis-toi que sa kun fila in bɛ bange sanfɛla na donc maintenant sport balontan balontan ye fɛn fɛn min ni mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la a ka di bɛɛ ye n'i ye fɛn fɛn lakolokolon in na dis-toi que i b'a sɔrɔ yɔrɔ la i yɛrɛ sigilen tɛ ni yɔrɔ jumɛn ye o wagati an ye hakililajiginko la ka kɛɲɛ ni san ba fila tan naani ye a fɔra ni jamana ɲɛmɔgɔ m'u jɔ u jɔyɔrɔ la balontan problème min filɛ kɔnɔna na ça va se retrouver au sommet de l'État en 2018 on a vu élection kɛra politique le président a été élu mais Sumala m'a fɔ ko ale ye président ye wa jamana sanfɛla na sa kun fila ma bange yan parce que u ye sa kun fila la encourager duguma si c'était décourager début dugumala na hali ni ye ni kun ye tɔw sara u tɛ sɔn k'a fɔ ko ne de ye nin ye Siga t'a la voilà i ye wali n'a jateminɛ voilà fana Musa ka kuma la unhun ɛɛ ee n'i ye ne bɔra k'a fɔ sisan unhun Etat an ka autorités w f'u ka sariya de sariya de dɛmɛ unhun ɛ écoutez n'u ye sariya dɛmɛ unhun fédération 2 tɛ sigi o unhun ka tiɲɛ ka tiɲɛ ka tiɲɛ dɛmɛ min ta ye tiɲɛ ye unhun o t t tiɲɛ ka d'u ma min ta tɛ tiɲɛ ye o ka jalaki ayiwa m'u jɔ u jɔyɔrɔ la dɔrɔn ayiwa c'est vrai o de kosɔn n y'a fɔ n ko il faut que u ka sariya dɛmɛ n'u ye sariya dɛmɛ unhun n'u ye sariya soutenir ka règlement w soutenir unhun a tɛ a an tɛ fara a a an tɛ wolo nin na bi siga t'a la Ayiwa kuma sera a kuncɛyɔrɔ la ɛɛ kumadonso ko ten ɛɛ ɲari n'i ye dununi golobatɔ ye ɛ n'a bilatɔ tɛ i b'a sɔrɔ a faratɔ don, an ta in ka kɛ a bilatɔ,
siga t'a la aa n y'aw wele aw nana an ka wele jaabi o diyara n ye donc an bɛ kuma laban di aw bɛɛ ma an b'a daminɛ Sako la ale ye hakililajigin na ɛ union nationale des footballeurs maa minnu bɛ ka ntola dasi nin wagati la Olu ka association min bɛ olu ka kuma fɔ k'u ka intérêts défend sabula ni mɔgɔ m'aw ka intérêt défend aw yɛrɛ k'aw ka intérêt défend dɛ donc olu ka association secrétaire général o de ye a Sako ye donc i ka kuma laban o ye jumɛn ye ka kɛɲɛ ni Mali balontan a bɛ se ka ɲɛ cogo min na CONOR ko in o bɛ se ka o minɛ o da bɛ wale cogo min na ka segin normal la effectivement ee an bɛ dugawu de kɛ Ala ka nin sababu bɛn ee an ka ɲɛmɔgɔw balontan ɲɛmɔgɔw u ka u kana dusu bila hakili ɲɛ u ka essayer u ka na normal la u ka miiri halisa an bɛ kuma de fɔ denmisɛnninw ka avenir la CONOR min bɛ yen fana yanni a ka fɔ olu nana k'u ka ko normaliser yanni a ka taa kɛ ka dénormaliser u ka u ka fɛɛrɛ kɛ joona u ka fɛn u ye porte minnu dayɛlɛ u ka se k'u soigner ka se ka élection kɛ pour que an ka fɛn ka se ka taa Ya n bɛ n sɔnna kuma dɔ fy mɔgɔ sep de k'i man kisi b'u kɛ ka taa fira so in'a ye yɛrɛɛrɛ kɔnɛse de fudu la de zouɛ k'i zu mɛnna balotan in na u bɛ se ka fira son k'i sɔn ntɛnte cɛ u bɛ se ka firaran so fɛ ne bɛ min ɲini fɛ kun fɛ dɔrɔn u ka asa u ka ze n'u ka ze an se ni mɔgɔ gɛnna u gɛn na ni mɔgɔ ma gɛn i ma gɛn ni alisa

u ka miiri denmisɛnninw ka avenir la u ka miiri mali ballon tan yɛrɛ la ko mɔgɔw sɛgɛnna bi bɛɛ tɔɔrɔlen don bɛɛ ni b'a kun san naani kɛlɛko la o tɛ mali yɛrɛ danbe ye o mali danbe bɛ sigi ka fɔ de la n'an sigira ka fɔ ka ko to ɲɔgɔn ta la mais orgueil bɛ ko o bɛɛ tunun an na bi mɔgɔw sɛgɛnna ne b'a ɲinin u fɛ Kɔnɔri a ka teliya a ka fédération assemblée kɛ joona minnu fana kan ka na k'u présenter comme candidat u fana ka na ni hakiliya ye ni min gagna o gagna ni min cira o cira pour que ballon tan ka se ka relancer an ka ballon tan kɛ hɛrɛ ni baden na. Siga t'a la ayiwa an y'a faamuya Musa ɛɛ i ka kuma laban ye jumɛn ye ka kɛɲɛ ni Kɔnɔri ale ka baara kuncɛli ye sabula an y'a ye ɛɛ mandat fɔlɔ o dɛsɛra mandat filanan o bɛ ɲini ka mɔgɔ o bɛ ɲini ka se laban yɔrɔ la. halisa kunkan ma bɔ sabula kunkan ye mun ye o ye fédération bureau légitime o de ka sigi e ka kuma laban ye jumɛn ye ka kɛɲɛ ni nin ye donc moi je pense que euh, kuma la euh, gɛlɛmanw fɔra ka ban euh, comité de normalisation maaw k'a bila u kunkolo la k'a fɔ ni nin mandat in banna o ye u ka eh, mandat bɛɛ bannen ye parce que ni o bɛ u kunkolo la o b'a to u bɛ élection labɛn mais en tant que a bɛ dɔw kunkolo la k'a fɔ an ka dɔ bɛna fara an ka baara kuntaala kan dɔ bɛna fara baara kuntaala kan u tɛna se ka baara kɛ ni eh, cɛsiri ye donc moi je pense que Kɔnɔri bɛ wele wagati min na a wagati kɔnɔna na jamanaden caman tun ye tɛgɛrɛ fɔ ka u kunbɛn surtout que dannaya dalen na muso in kan k'a fɔ ko ale ka kɛ a ɲɛmɔgɔ ye donc maintenant mɔgɔ caman ye a jira k'a fɔ ninnu bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka solution sɔrɔ crise in na donc maintenant moi je pense que o mɔgɔ kelen ni i nana n'i ye baara kɛ wagati kunkurunnin kɔnɔ baara ka taga o b'a to i bɛ lafiya donc moi je pense que o misali ɲuman caman bɛ yen nɔ minnu ni olu kan ka u sɔnni sigi minnu kan misali ɲuman dɔw ye jumɛn ye an hakili b'a la Mali bɔra gɛlɛya min kɔnɔna na san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ani kelen Amadu Tumani Ture a nana a ma na san kelen dɔrɔn de fifa wa san kelen bannen na yala natara wa a ma taga wa pourtant n'a tun ko k'a bɛ to yen o donni kelen kama mɔgɔ tun bɛ sɔrɔ minnu b'a dɛmɛ a tun bɛ to yen a kɔni tun tɛ dan san kelen dɔrɔn ma ka taga donc moi je pense que u ka u yɛrɛ bila dans cette dynamique n'o kɛra o b'a to u bɛ se ka jɛn fanga kɔ fanga ka di dɛ fɛn bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na wa yɛrɛ yiriwa o fana bɛ a kɔnɔna na danbe fana bɛ yen donc maintenant danbe in o de ko la gɛlɛman ye baara minnu kalifara u la u ka baaraw ɲɛnabɔ n'u dun b'a dɔn k'a fɔ ils sont incapables k'a fɔ k'u bɛ se ka baara in kuncɛ u k'a fɔ cɛn yɛrɛ la anw se ye min ye an y'o kɛ o fana ye hɔrɔnya dɔ ye n se ye min ye n y'o kɛ nka cɛn yɛrɛ la n tɛna se k'a ko bɛɛ lajɛlen kuncɛ n dɛsɛra u bɛ taga mɔgɔ wɛrɛw bɛ na mais u kana to yen tenten k'a fɔ k'u bɛna continuer ka mali batan to gɛlɛya kɔnɔna na parce que ko tɛ se ka baara bɛɛ kɛ i fo de di ko ka man minnu dira ko ma o tɛ ko pɛremete k'a fɔ ko u bɛ u da tu ekip soli ka sisi na kɔmi i fo bara minnu kalifafara la o tɛna to ko a ka se ka feeretirirasɔn ka sisi minnu bɛ nin nɔ o b'a to btan yɛrɛ nikɔrɔlan bɛɛ lajɛlen bɛ siyɛn ko tɛ se k'i ɲɛsin o bɛɛ lajɛlen ma dɔnsi pansigi tan ko ka taga bɔn mɔ ye panse que u bɔ o dimi fana kan pa que an tɔgɔ an kɔni man jiginda kan k'a fɔ u bɛ o dimi kan bi sini walima sinikɛnɛ lala kolɛji e tora a na kɔnfɔke esɔn na taga kɛ pa que an n'u ka ɲɔgɔn ye tɛmɛnen na tangara u y'a jira k'a fɔ ko deli idtifin ka ban dɔn ye pansseke k'a fɔ ko tangara ko e ye kɔmɔ jeli ye ni kɔmɔ bɔra ko kɔmɔ jeli k'a dogo o kɔmɔ jeliya ye tiɲɛ ye an tagara a fɔra ko kunnafoni bɛ di ko déléguéw dɔnna ka ban anw ye ɲininkali kɛ ko déléguéw ye jɔn ni jɔn ye jusque-là le collège électoral défini voilà mɔgɔ joli bɛ voter o ma se ka di ɲininkali kɛra o ma se ka di n'o ma di anw ma c'est un autre problème o bɛ jigitigɛ da anw kan k'a fɔ a ko
parce que n'u ye o fɔ sini o bɛ se ka kɛ blocage dɔ ye n'a kɛra blocage dɔ ye tuguni u bɛ n'u jigi da kan k'a fɔ ko mandat bɛ proroger mais je pense que hali ni mandat ka kan ka prolonger de ɛɛ mission de bɛ prolonger u ka kan ka nin équipe in bɔ yen ka na ni équipe kura ye l'administration est une continuité u ka mɔgɔ wɛrɛ wele ka na textes bɛ yen avancées minnu kɛra u danna yɔrɔ min na o bɛ yen ni u tɛ se u ka taga mɔgɔ wɛrɛ bɛ na o b'a ban kalo damadɔ kɔnɔna na, siga t'a la, ayiwa bamananw ko ten ko ka siran Ala ɲɛ k'i tilen maa o maa n'i ye baara kɛ n'o ye a ka ca Ala fɛ i bɛ ka laɲini min kɛ Ala yɛrɛ b'o ɲɛ i bolo Ala b'o sabati ayiwa nin ye an kurun selen ye cɛn na donc an b'a fɔ sa an bɛ Ala tanu sabula an ye bi ye sini bɛ Ala bolo an bɛ Ala deli Ala ka sini jira an na bi kɔni Ala ye bi mun jira an na cɛ si t'an na mun ye dɔrɔmɛ mugan di Ala ma walasa Ala ka bi jira an na wa a bɛ bali n na k'a fɔ ko maa dɔ bɛ k'an filɛ mun ye tan di ala ma ko ala ka bi jira a la donc an bɛ ala deli halisa ala k'an ka jamana in ala k'a basigi ala ka jamana in sigi a yɛrɛ ma ala ka jamana balontan ala k'a fana basigi walasa balontanna denmisɛnw u bɛ se k'u dahirimɛ sɔrɔ balontan na cogo min na bi an kɔni tun ye thème min ta n'o ye CONOR ye ale ka gestion ani fédération balontan a bɛ se ka segin normal la cogo min na o tun ye nin ye An nisɔndiyalen ye kunnafoni lase aw ma mun ye ɛɛ Bakari Sako i n'a fɔ Musa Jara ale ye journaliste ye yan donc an bɛ aw bɛɛ fo k'aw tanu k'aw waleɲuman dɔn ni Ala sɔnn'a ma sa an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan tun ntɛnɛn kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan aw k'an bɛn